All right, guys. Um, good evening, everyone. Good day. Um, I want us to talk of something. Ka anyị kalịka naanị ka ụmụnne. And uh, this time, I want to use my mother's tongue, my dialect, Ebonyi, which is uh, Mbo.

unu tọkwehụ ee unu be wekwa iwe ịmale olu ihe ke olu ke m na-atị ya bụ anọdụ m n'ụlọ te and eh, o nwe ge m shi tụọ ke m atụkọtadụ unu unu ghọta m ihe m gudele ya efu ihe wa bụ le o nwe ife le eme n'obodo ọwa ọ bụ sọ ekekere anyị nọ ya maka anọ m na Anambra mere ife na eme le Naijiria yele ga esi akpụ ndị be anyị l'ọnụ ga esi akpụ ndị be anyị l'ọnụ bụ ma like dụ ọnọwa atụ mbe nkele hụ okebụla ọhọke m ha nwape bụrụ ha ge m nọ na-awa bụ emerụ o nwere ka esi efu ofu gbasatarụ ndụ Abakaliki imeta nwa ife nwape l'obodo ọwa ashị l'ị bụ l'ị bụ nwa aba nwa aba nwa abakiliki so ọ bịazi ife ha bịa eme ogike m ka gbara nwape bụ m ala ekwu ihe duru la bụ nwa abakiliki because of ga eshi ahụmata anyị ga eshi ahụmata efu ofu anyị

kebire na aga afụshe maka le ife wa kebeke tụrụ ndị be anyị shi la ọtụwarụ a bịa a la aka anyị ọnụ a la efu anyị a la efu ofu dagha na-eyere anyị eka anyị nọ ka ga-ashị la anyị abụdụ mmadụ mele ha ma na ọtụtụ ihe ka a na-eme ọtụtụ ihe a na-eme ke bụ ikọ ike eka ka ike eka bụ ndị Abakeleke ha a na-efe ha bụ ụbọ ndị leni anyị ke bụ ike eka ike eka m na-efu bụ ike ọrụ ịdị ike ọrụ bụ ndị Abakeleke ike ịrụ ọrụ ugbo ndị Abakeleke i je l'ọgbọ ọrụ ndị Abakaliki ya bụ ko ike eka ike ọkpụrụ eka bụ ka m na-efu ya ije i je le i- mkpụkpụ dị iche iche ka e nwekpọdụ ile obodo ke Naijiria ka anọ ya bụ ị ga-amale ndị na-arụ ọrụ siri ike ndị kere a na-eji a- ndị kere eji anyị eduta tehere ọrụ siri ike bụ ndị Abakaliki ndị Ebonyi steeti na eheru nke ka bụ ma avụli ihe elofu bụ eheru ụgwọ ọrụ ọhụ gbara afụdụ ha ụgwọ nke bụ nke ọzọ m si la ya bụ emegbuo bụ mbe nikel onwe omu ga-abụ ndu ke le eme ndị be anyị na-awa

a bịa la ọrụ eka ndị abakiliki ndị ebonyi steeti la arụshi ọrụ eka ike ị bịa le mechanic be ha nọ renwurenwu ị bịa le furniture furniture abakiliki ehe na eka ge ndị Mgbolizhia ịba le ịba le ịza aswa ha o o ịba le ịgba aswa ivu aswa mvugharị ịgba ọsọ aswa ka a la-agbahe ma ọ chat nke ha ereda ma ọ gala tọ mineral tọ bread tọ pure water ge barrow barrow he la-akwa gụ he la-akwa barrow na ife awalụ ofu bụ ndị Ebonyi steeti na-eme te he gude la-eyero onwe ha eka mele ọmakale ewotawara eketawara anyị dụ ge ndị ori ori la ahụ ga-abụ onye ịrụgburu ọrụ maka ọrụ maka ọ ma la ị bụ nwa Abakaliki ụfọdụ n'ime anyị bala ebo ebubo e bozi onye ha ebubo e duru onye ogele polisi ife polisi ga-ajụ bụ onye onye bụ ị bụ onye webe ị bụ ifụhala onye Abakaliki a chọọdụ ịma a chọọdụkwadụ ta anụma ma ọ bụ eji ife bụ i meru ma ọ bụ ezi ihe ma ọ bụ gụ chọrọ ofu ta onye oke ofu- ihe ọzọ a ga-ewebe ewe o ye le mkpọrọ emegburu mgboko onye hagrad onye hesheka je mere omego emegbu gegudezi iji ya emegude gesi ma a chọftala ọgụ ba anọ ha achọ ofu emegbu ewe ka arụ ayị ihe m gudegude olibe anyị na-efu ofu ọwa bụ le ndị be anyị achọ m ta anyị teta la ụra a la ewere anyị dụ ge ndị ejeru skuul ewere anyị bụ ndị Abakaliki dụ ge ndị ama ife ewere anyị ndị Abakaliki dụ ge ndị enwe mmadụ maka ge e si emegbudo anyị which mmegbu a na-emegbu anyị bụ mgbe nke bụ ụlọ abụ nnọnya na enya mmiri eji m obu mele ekpebuarụ m n'ime ndụ m shile kebụhụla nọ mụ l'ụwa ye la-eku ume ge m na ha eku eye mgbe m ga-abụ onye Abakaliki ije m onye webe m bụ abụ m onye aba ụfọdụ n'ime ha ekwetadọrọ la abụ m onye Abakaliki ehe ya da ekweta menan mshe onala ekwedu mele onye bụbọ ele onye m bụ bọ ama agọnarị de ibe m so ihe m na-efiwe bụ na anyị na-agbashikwa mbọ ike anyị na-agbashi mbọ ike ke pareka kebụle mba anyị na-agba tolihe la akwalite ọdịmma obodo ka anyị nọ ya abala ọrụ egu ụzọ egu bụ ndị Ebonyi steeti na-arụ nụ la enyoshi ike garị ka a na-evubechi alụ jee n'ụlọ ọkwọ Ngbo o nwe onye ama ọkwọ lee nọ na Abakaliki ọlụ bụ onye Abakaliki ma ime ọkwọ Ngbo ma ụlọ ọkwọ Ngbo kweshi bụ international market mego maka mmepe abịadụla eke aga okweshi ọba abụbụ ọkwọ Ngbo kweshi tole one of the highest market nwere the south east and Ngbo and Ebonyi State as a whole Ọkwọ Ngbo ndị be anyị na-enyocha ezi ka abịala ịrụ ji be anyị na-arụ ji arụta ọnụ anyị abịala ogodo be anyị na-eme abịala ịrụ mbala be anyị na-arụ ee gụnụ bọ m ga-agụ ghara ole k'ole bọ m ga-agụ ghara ole ụmụnne m Unu biko ndu ke nọ l'obodo eka ọbụla ị nọ la-anụ m ozi ọwa gbọọ nke ọtụ n'ushie unu gbasa ozi ọwa toru nwunna anyị eka toru ohe nshitehe mme ịma ozi ọwa gbasa ere nwurenwu wee nwere shita gbasa ozi ọwa bụ le unu nwere mmadụ unu nwere mmadụ unu be emeghe ge ndị enwe mmadụ unu be ekwekwa ta eme unu ge ndị enwe mmadụ kama ihe unu ga-agbara ọsọ unu gebe nshi ihe unu ga-agbara ọsọ n'ụwa awa lee njọ wa bụ gụnụ ofu achọkwa mmadụ ofu achọkwa mmadụ ofu emegidekwa mmadụ gụ le mmadụ mee business 50-50 gụ unu fere unu mee gụ unu fere ha ọ bịazi ime oke nwa abakeleke ha bụ ke m shikwa hụ le onye bịakwa ime m ke nwa aba bụ m emekwa oke nwa aba

ije ha ụbọchị ọbụla mmadụ unu gebe nshi godu ụbọchị ọbụla mmadụ chọ unu ofu anị ma ụlọ onye na-achọ ofu la-abịa imegide onye torie ahụ kelee bụ nwa Abakaliki ahụ she pepepe pepepe ji nwaanyọ jee le station kọwara ha ihe mee ngosi mee baa zụkwa ụka foke biri na ịkọwa bụ oye ime entry ndị police eji epick onye a anyị mee na-awa mee ya mee ya bụ mee etọ mee ya etọ mee ya nọ onye ọbụla na-ajụ ike ofu ma ọ bụ onye kpọọ ghọrọ jụ ime oke ndị aba ọnyata ihe ndị abakiliki na wee melo lehe na akwa mata ihe kebụla ike ofufe ha kpọrọ police ịma lehe ga-afụshi agwa shi ha na-emegbashi anyị they will stop it ha afụshie so unu biko ụmụnne m teju video wa bụ apanụ ka ogologo ihe m na-efu bụ ebe awa ka egude mara anyị ewa ke bụ onye meta nwa ihe a shị nwa abakeleke ọ bụ maka agwa anyị na-akpagbashi ka umere ha anyị na-emegbashi bụ m ga-efukwa ha ofu ya a m efu ofu ya jele ka mele ihe m ga-efugodu ke wa bụ tuke unu nọdete enyi unu saa ke ka gbọ mkpali ifu bụ eyi ke kwu ike mmadụ ofu and ama m le ndị be anyị achọdụ ofu Abakaliki people ndị Ebonyi steeti unu achọdụ ofu because ama m le sivele weta esemokwu bụ le ịrụgbu mmadụ ọrụ onye ha afụdụ ụgwọ ọchị ule emegbuo ị ga-agba aka eji ikele eji inu ndị be nwunye ị ga-afọ egụla jeje azaze ama m le ife ọtụtụ gbachiri ife na-eme agụda ajọ agha ọdụ ga-aga shilegolo onye mmadụ anyị lụ mmadụ enwe nghọtachi um biko togebe na vidio ọzọ m ga-emekwa bụ m emekwa gbasatara ofe ọwa meka kemta anyị gude usoro ọwa gude mete ndị be anyị ghọta le anyị nwere mmadụ onwekwa unu bịa unu bịa unu kele onwe onye kweta ji enyile ali mgbolija as Ebonyi steeti

mana o nwere ma anyị ọnọdụ ọwa bụ m chọ tọ bata la alị Igbo tọ bata la Ebonyi steeti before ha ga-abịa aghọta ife na-eme anyị bụ ndị Ebonyi steeti ka ha le eku nwa Abakaliki awa ehe nọdụ na ha eshi hai ehe nọ ya na ha ata ekala ọnụ shi ọkwa ha ma ala ha emegide onye dona unwunne m na bụ ge m ga-ekwubie vidio ọzọ m ga-eme bụ m ga-agba mbọ ma ge m shi fọpụsatara ekanye emekọtadụ ekanye emekọtadụ ka anyị nwee ike laa agbachisi onwe anyị so that emegbu anyị na-awa obodo ọwa ga-adịrị ebe aka egudepụrụ anyị n'ọnụ bụ emegbu onye ọbụla ga-emegbu shi mba unu gbaarụ na-emefewa m unu ekele m unu